lolimbana ndi katangale mwina mu zaka zimenezi mutha kufotokoza kuti ulendo wa acb wakhala wotani zikomo kwambiri um, zoonadi kuti tinatsegula maofesi athu um, mu 1998 ndipo mmene timaona marekodzi tinaona kesi yoyamba yomwe inadzapangidwa lodge ku, ku acb ku inali ku ofesi ya ku blantyre pa 12 may

meaning kuti accessibility um, ilipo tikuona kuti over time ngati malamulo amene analenga ofesi ya acb akhala akusinthidwa ndithu kukonzedwa kuti akhale aku, akuchitira ubwino ku ntchito yo- yothetsa katangale mukaona zina ndi zina zomwe zakhala zikuchitika ku mo- office ma, ma, ma developments or ma interventions amene achitika ngati pano tikukamba za uh, ma institutional integrity committees amene akhazikitsidwa mma MDAs ndi cholinga chonena kuti azikhala azipanga spearhead ma anti corruption activities in the institution kufuna kuonetsa kuti ACB singathe kupanga izi payokha uh, mukuona ma developments ngati issue ya lifestyle audits uh, yomwe tikunena kuti tikufuna kuti tipange intensify kumapanga ma audit um, zinthu zomwe anthu akumakhala nazo chifukwa choti mwina zina apeza mu njira yakatangale tikuona kuti ma process amenewo akwe- akuyenda bwino tikungodikira kuti cabinet ichite approve the lifestyle audit manual tikuona kunena kuti over time ta- pachitika ma survey ndithu ambirimbiri amene akhala kunena kuonetsa kuti anthu amaopa kuti asaka asaka asaka asakapange ripoti nkhani zakatangale chifukwa akuona kuti palibe lamulo lomwe likuwateteza kwambiri and um, through that tapezeka kuti ife acb tapanga approach madonors angapo tinalemba maproposal tapeza madonor amene atha kutipangira fund kuti tipange develop whistleblower protection law tikuona kuti chifukwa titaona kunena kuti mwina kupanga investigate ndi kupanga prosecute makesi zimatenga nthawi zomwe mwina ndimasulira kutsogoloko zimatenga nthawi komano ukamaona anthu akufuna kupanga people are demanding justice on, on, on corruption kodi chomwe tingapange chamsanga kuti tionetsetse kuti anthu akufilabe akutha kumva kuti pachitikako justice ndi chani ndiye kuti tizichotsa ma benefits of corruption okay uh, ndimene tikamba za asset recovery using malamulo amene alipo pano a financial crimes act onena kuti mukhoza kupanga ku- kulanda katundu wina amene ali ndithu odziwikiratu pali umboni onena kuti katundu uyu sanapezeke mu njira yolo- yolo- yolo- yolo- yolondoleka and kuti tipange intensify zimenezo ku ku acb tapanga timu ndithu special team ya ma investigators ndi prosecutors yomwe ntchito yawo ndikungoyang'ana nkhani za ma assets so mukaona ndithu over time pali pachitika ma developments ambirimbiri amene akusonyeza kuti it's, it's, it's towards improving, improving the anti-corruption fight on the other hand tikanena kuti law enforcement that's where we are talking of investigations and prosecutions um, so ukuona kuti ah, the picture maybe is not as pretty as you would have loved it to be because eh, tikutha kuona kuti between 1998 to to date uh, makesi amene achitidwa lodge is about 35000 um, yeah. koma amene apangidwa investigate ndi about 10000 now marekodzi athu ena kukhala pakukhala gap um, komano uh, zikuonetsa kuti mwa makesi amene apangidwa investigate wo um, between 2004 to 2023 there are about 5000 that were completed ma investigations awo um, koma ukaona monsemo ukuona kuti amene anamalizika kupanga prosecute meaning kuti apita ku court kuyambira chaka cha 2004 kufika 2023 ndi makesi 425 now ukaona kuti ukapanga consider kuti 1998 to 2004 kunali kuti kumayambiriro kwa bureau meaning kuti makesi sikuti analipo ambiri we can safely say kunena kuti kuyambira 1998 pamene bureau inakhazikitsidwa kufika 2023 we can comfortably say kunena kuti makesi amene achitwa prosecute sanakwane 1000 now that's where it gets a bit um, worrying because that's where more focus is at least by the general public akaona kuti ati anticorruption bureau ikupanga ikugwira ntchito ndiye kuti amanga munthu a- aka- a- ampanga prosecute koma ukaona ndi 25 years ndi less than 1000 cases sizikugwira ayi so that's why ndimanena kuti ndi picture kuti ili mixed muli zabwino muli zos- zo- zosa- zosakhala bwino koma all in all that's why we are here kunena kuti izi ndi zomwe zachitika 25 years ndipo mukuona kuti ma levels of corruption m'malawi muno ali otani kuti kuti 25 years yobwera tisinthe tingapange chani so yeah that's why we're having this commemoration mmene mwafotokozeramo kuti amalawi ambiri mwinanso mmene angokuonani apa akuyembekezera zokuti atiuze kuti kodi zikukhala bwanji ofesi yawo sitikuona kuti mwina anthu amene amangidwa zinthu mwina zikuchitika motani zikuyenda motani like you have said out of 35000 cases 400 amene apita ku bwalo la milandu tingoti less than 1000 less than 1000 chifukwa chani ya chifukwa chonena kuti um, law enforcement is not easy okay so mukaona kuti makesi ambiri anapangidwa lodge

zimatenga nthawi kwambiri and you should know kunena kuti focus kwambiri simakhala low level corruption focus yambiri imakhala grand corruption and when we talk about grand corruption ndi makesi amene mukuwanenawo a a anthu o- amakhudza high profile people but also involving billions of kwachas yeah so those cases by their very nature they attract

ndi zina zotero mwina amalawi nthawi zambiri mwina mmango- kumangobwera ku acb kuti amanga munthu kenako the next thing what we are hearing they are still investigating mwina pamenepa timafuna amalawi amvetsetse kuti what happens investigation first arrest first what happens ku acb pa nkhani imeneyo kuti amalawi amvetsetse bwinobwino mwina nkhani zikamachitika motero apopo ndiye ndinene ndithu mo- mosaopa chilichonse komanso mwachimvemveve acb simanga munthu isanamalize ma investigations ayi pamene mwaona bureau kuti yakafika poti yamanga munthu truth be told ma investigations amakhala kuti tamaliza um, it's unlike mwina nthawi zina apolisi apolisi nthawi zina timatha kuwerenga kuti amanga koma akupemphabe nthawi kuti apange investigate ife ku bureau sitipanga zimenezo chimachitika ndi kuti ndiyapo ndiyapo koma panopo with all the uh, lessons we are learning, especially from uh, judgment from the courts and directions, ayi ndithu. And actually, panopo, based on the recent judgments zomwe zatuluka ku court, tafika paja ponena kuti nkhani ya ma disclosure, mwina imatchuka ma disclosure, ma disclosure, ACB sinapereke ma disclosure, chifukwa chonena kuti the practice before, uh, before at least this year was always kuti ah, timamanga kaye munthu ndiye tikapita ko- timakhala tamaliza ma investigations we have the documentation komano kuti tikapita ku khoti kuja That includes all the recent uh, high profile cases. yes uh, so uh, yes so tikapita kukhoti kuja timapezeka kuti um, tima, munthu amakatenga plea after that pamene timadikira khoti kuti atiuze kuti ma disclosures mupereke within this period that has been the practice komano kwatuluka ano maruling ku court amene achita kuonetseratu and we agree with that, with that position kunena kuti musana musana mm, mange make sure kuti the disclosures are already found such that tsiku limene tikubwera naye munthu ma disclosures akhale kuti ali chani ali ready so all i'm saying is we are even taking it step further kuti sitimamanga munthu tisanamalize ma investigation koma even panopo tadziuza kunena kuti sitimanga pokhapokha tili ndi bundle ya ma disclosures kunena kuti tika- tsiku limene tikumanga munthu ma disclosures iso ali chani ali ready yes nde mwina mmene mwafotokozera acb kuti nkhani iyi sikuthera ku acb kokha Mwa- mwamanga munthu mwamufufuza mwachita china chilichonse mukupita naye ku bwalo la milandu mwina nthambi za chilungamo zikugwira bwanji polimbana ndi nkhani yakatangale
um, so mukatengera mwina mm, interagency cooperation yathu ndoti tikukamba za polisi dpp

at the end of the, at the, at the end of the day the whole system has to work together to make sure kunena kuti the cases go through As it is, you have been in the system, you have seen it all, panomo so you are still pursuing cases amene mwina kutsogolo kuti tikhale tikuwatambasula aMalawi akufuna adziwe mukuona kuti mwina vuto kwenikweni pamene pakumajama zinthu ndi pati pati well um,

if you know what I mean.
zingachitike motani beta wake kuti kodi tingachite motani kuti nthambi zimenezi zonsezi zimene zikugwira ntchito limodzi molimbana ndi nkhani ah, zakatangale mu dziko muno zigwire bwino ntchito kuti tilimbane ndi nkhani yakatangale Yeah, I think we need to have one objective. Uh, kunena kuti tifuna tithetse katangale and tifuna tithetse katangale in earnest. Now how do we work together towards that? So that's all I can say on that.
tidakali pa nkhani yomweyi yokhuzana ndi kugwira ntchito ndi nthambi zosiyanasiyana pa nkhani yolimbana ndi katangale Yeah. uh, like you have said we are sure kuti acb simangogwira yokha there is dpp there is attorney general mmenemo komanso tinene kuti nthambi yonse ya Mi- ministry of justice mukugwira bwanji ndi nthambi zimenezi polimbana ndi nkhani za katangale mdziko muno Yeah, generally, as I've said, kuti tikugwira ntchito bwino um, we are able to get

we could do better. But I w- I wouldn't say the situation is, is bad. No, I wouldn't say that because we are able to work well together, especially with fia. We are working very well together. mbuyomu it was visible ku mtundu wa malawi kuti zikuoneka ngati maofesi atatu awa kapena kwambiri kwa maofesi anu ndi ofesi ya dpp zimaoneka kuti mwina panali kusamvetsetsana kwina ndi kwina kukokana kwina ndi kwina pano zikuyenda motani

okay and i will not go into details on probably this, this because they are not here as i'm saying but by and far we are doing very well yeah
Ah, mwina nkhani zinazi tibweranso mozama kumene tikupitako mwakhala mukuyankhula mbuyomu kwambiri mutangokhala pa udindo umenewu kumene ngati ah, mkulu wa bungwe limeneli la acb munafotokozapo kuti nkhani zambiri zakatangale zikuchitika mu boma kumbali ya kagulidwe ka katundu pa chingerezi kuti procurement mwina mukuona kwanu mwaona zokuti vuto kwenikweni ndi chani is it the system itself kapena the people that are running the system
Yeah, so So I think 30 months later, after saying that, or 29 or 30 months later, um, it remains a big problem. Public procurement remains

It's not encouraging. It's not what you would want to see. And then you look at the corruption problem that we have. So when you look at um, uh, what can what can we do tingabangeshani um, one thing that i know and which i've already mentioned is kuti anthu amachita focus on law enforcement anthu amene wamwamange kwachitikapo kwa misprocurement uko amene wamangidwe law enforcement alone silithandiza kuthetsa katangale alright and apa ndanena kuti kuli ma systems and their cultures law enforcement or prosecution imene timapanga ija simapanga address the cultures simapanga address the systems imangopanga address the particular issue the particular individual amene wapanga it's so disconnected to those cultures so for me i would want kuti the direction we should take first and foremost is to address the corruption systems that are there in the country. This

side by side with other pretty corrupt public institutions and tikangoayika nthawi imodzi nkumangopanga paint a picture zimapezekabe kuti mwinanso sitikupanga acknowledge the efforts zomwe anthu ena akupanga so the point i'm trying to make is going forward i would rather kuti Z- much as it focus imakhala pa law enforcement we should complement that with the integrity systems within the public service and that tisangopanga ngati dziko nthawi imodzi koma tiyambe institution by institution institution by institution look at the system looking at the people and seeing kodi tingaipange strengthen bwanji ndicholinga choona kuti munenazo ti- tiku- tikukamba pano kuti procurement um, public procurement corruption tiyambe kuzigumula such that olo munthu abwere peza kuti ma structures aja palibepo system yomwe ingampange support yomwe ingampange enable to commit that corrupt act You have, you have been in office for 29 months Yeah. um, mwa- mwatero Yes. mukuona kuti nkhani yakatangale pakadali pano mukutha kuyisiyanitsa bwanji zaka 4 zitatu zapitazo ndi pano Um, I think one thing that I can comfortably say is that in the recent um, uh, years or months, takwanitsa kupanga depoliticize anti-corruption fight because the, I think the trend uh, was always kuti uh, kukachoka boma ili ndi pamene anti-corruption bureau imamanga anthu amboma linapita um, so in other words there was this

that's, that's what i'm telling you yeah uh, mwabwera ku makeses amene mukuwatchulawo pakadali pano mwina tikabwerera mbuyo pang'ono makeses amenewa mwina ndikale lija limene amalawi anayamba kumva amalawi they would wish to know kuti kodi what's the progress of those cases now okay. and what is, what is it that is taking long mwina amalawi kuti aone ma results enieni kumayambiro kwa interview munakamba kuti kunjako anthu akakamba nkhani yakatangale amafuna aone ma results ake pompopompo pa nkhani yolimbana ndi katangale ichocho ndiye ndi chinthu chomwe chima- makhala chovuta olo chimavuta uh, egrita nthawi zonse akafuna kuti iya tikupangabe investigate eh, kesi ili mkhoti nchipake ndanena yet you have told us here kuti ma investigations amakhala kuti achitika kale as ACB Yes, and we are not investigating. The cases that I'm talking about that are in court, they are no longer under investigations.

panalibepo hearing okay mukaona ma reasons uh, maybe a few would be from the bureau a few would be from the from the defense a few would be from the court itself one full year we didn't panalibepo hearing iliyonse alright that's one year yomwe yadutsa opanda kesi kupanga progress yangoyamba i think uh, a month ago pamene tayambanso ku- kupitiriza so mukamanena kunena kuti makesi akuchedwa

ndiye muta that contributes to the to the delays in the cases so i don't know how else you want me to explain this but it is what it is tibwerere mbuyo pang'ono nthawi imene mumasankhidwa kukhala dg wa bungwe limene la acb everyone was excited and tikukumbukira bwino lino kuti pac inazafotokoza kuti ayi a martha chizuma sanapambane ndithu mayeso awo amene tachititsa ngati komiti ya bungwe limeneli la pac koma kunjaku anthu ana ana ndinene kuti kuwowowa kapena unazo sizingatheke potengera ndi mbiri yanu ndi ntchito mmene munagwirira uh, muli mkulu wa bungwe la muli mkulu wa ombudsman you are excited kuti mukutengano udindo umenewu wa mkulu wa acb

and i remember that time munanena kuti ngati mkulu wa bungwe la acb mukautenga udindo umenewu mukufuna mufike pa level ija yokuti wina aliyense ku malawi kuno azifika pochita mantha kuchita katangale everyone should feel uncomfortable you said kuti even in the communities aliyense should feel uncomfortable kupanga katangale have you achieved that I think I want to make Malawians uncomfortable.

iyi ndi programu ya exclusive interview pano pa zodiak ndipo mpulogalamu yathu ya lero tikucheza ndi mkulu wa bungwe la acb a martha chizuma tikupitirabe kucheza kwathu takhalani pomwepo tikulandireninso ku programu yathu ya exclusive exclusive interview pompano pa zodiak mpulogalamu yathu yalero tikucheza ndi a martha chizuma amene ali mkulu wa bungwe la acb mu dziko lino la malawi munafotokozapo kuti slightly you have uh, managed to achieve zinthu zina zimene munkafuna kuti mupange achieve ku bungwe limeneli la acb slightly zatsala ndi ziti Maybe I didn't say slightly. I said yes to an extent to an extent yeah because slightly is like small small small Pang'ono, small pang'ono kwambiri. yes yes Komano to an extent Yes, I have. Yeah, uh, we. I think we've managed to do that. We look. Um, I, I'm, I'm not sitting here today kunena kuti tapanga achieve chilichonse sitinapange achieve chilichonse chomwe ndimafuna maybe mmene zinthu zili panopo si mmene ndinakafunira kuti

When I, uh, on the same, on the issue of uh, political interference, I mentioned about you uh, the time you were ombudsman, anthu ndithu amatha kuona zokuti kuli mayi uko. Everyone was talking about Martha Chizuma, Martha Chizuma, Martha Chizuma, um, which maybe might not be the case now. Mwina, looking at

It was, it's very different in the sense that at Ombudsman, I'll start an investigation, finish, make a determination on our own without relying on any institution or any other body. so should we conclude kuti zimene amalawi kunjaku akuganiza kuti kuti mwina mukukanika ku- kugwira ntchito ngati iron lady nthawi imene anthu amatero kuti iron lady untouchable mukanika kugwira ntchito because of this all the controls and the political interference You are emphasizing on the political interference. What I'm telling you, like there are cases, I'm sure Malawian want to see case imene mwapanga investigate yapangidwa prosecute yatha ku court. Ndikukuwuzani kuti prosecution yo yomwe anthu akuifunayo si, si bureau yokha ndi khotiso ikuyenera kupanga mbali yake ndi defense side yomwe ikuyenera kupanga mbali yake until all these three work as quickly as malawians want

mwina ndinene muchichewa kuti amalawi kunja kunawonso amvetsetse bwinobwino munakambapo kuti panopa tikukamba pano mwina amalawi tikuwaona martha chizuma kuti sakugwira ntchito imene timayembekezera because of uh, political interference imene tikukamba pano komanso mwina zimene zinachitikira zowamanga zija mwina uh, here and there it has uh, affected

Yeah. So how are you handling that? No, so that's something that I'm doing in my own personal space. Yeah. amalawi ambiri uh, ndikukhulupirira zokuti atha kundichitira umboni kuti they want to hear from you kuti kodi nkhani yokhuzana ndi katangale ikuyenda bwanji and i've been following you mwina ma speeches anu ambiri mumayankhula pa podium angakhale anthu andale ali pomwepo mopanda mantha kuti mwina anthu enanso ma perpetrators akatangale tili nawo pompano amabweranso pa podium ndikumadzalankhula nkhani zolimbana ndi katangale koma iwowo akuchitabe katangale ah, m- mdziko muno Ziku- zikutherani bwanji pa, pa, pa, pa, pa nkhani zimenezi kuti you have your bosses there they are political figures and eh, ambiri mwinanso amene akuchita katangale kwambiri they are the same people your bosses that we, we, we can call your bosses and inunso kukuli amalawi amene they are expecting more from you kuti mwina aone zotsatira ah, pa nkhani yolimbana ndi katangale how are you handling that Well, so I, I, I wouldn't really be able to say ex- specifically when I said what, but uh, what I know is that um, uh, personally, just take me as Martha for now, I do hate corruption. in whatever form it comes. Um, and um, this is probably the- what motivates me probably to say or do some of the things that I do. Because corruption, corruption has been very disruptive. In, in, in Chichewa ndimanena kuti corruption yatichita yachita chipongwe dziko yachita chipongwe anthu ake um, mukaona dziko la malawi mukaona maiko 10 amene ali osaukitsitsa malawi ili pamenepo kaya ili pa namba 3 ena amati ili pa namba 4 koma still it's one of the 10 poorest countries pa dziko lonse lapansi mukaona anthu ma country 1 kufika 10 onsewo anapitako ku nkhondo malawi yokha is an outlier mu list imeneyo either from 1 to 5 or 1 to 10 it's an outlier nthawi zambiri ndimafunsidwa ndikakhala kuti ndakhala mwina ndi azinzanga um, uh, on the same position kodi umayikonda kulimbikira kukamba zakwanu umadandaula kwambiri umazitenga personal why, why do you do this Uh, for me, it's because much as the amounts, because most of them say, "Iwe, amount imene ukuidandaula ndi yomweyo mwina when you put it in dollars ndalama imene ukuidandaula ndi yomweyo ndimanena kuti kwa inu ndi yochepa but look at my country it's, it's a pretty poor country it doesn't have um, as much so when that money is stolen you feel it immediately so mukanena kuti kwabedwa ndalama za fertilizer or muti kwabedwa ndalama za mankhwala immediately the, the bluntness of that munthu wa mmalawi ama- amayimva chifukwa tilibe ma social safety nets uh, ngati mmene amachitikira ma- mu dziko la so with that it, it, at, ndikafika pamenepo i don't think ndi I, I,

all I'm trying to to do is to make a point kunena kuti zimene zikupangika zinthu zolakwika and let's stop pali
mbiri mwina zokhudzana ndi katangale zimene anthu akhala akupanga report ku, ku acb nkhani zina munapanga commit munavomereza ngati acb kuti you are investigating those cases among which ndi nkhani yokhuzana ndi ma allegations amene uh, helen buluma ananena ku bungwe la pac mbuyomu and a acb munabwera nkunena zokuti ayi nkhani zimenezi tikuzifufuza specifically nkhani zake zinali zokhuzana ndi um, uh, uh, uh, spc spc uh, madam colleen zamba kuti mwina amalowererako zina kumbali yobweretsa anthu kuti mwina apange supply mafuta ndi zina zotero munanena kuti you are investigating that matter where are we what's the progress on that investigation now we opened the file immediately after um, zinthu ziya zitachitika so poti sindinakonzekere kwambiri makesiwa ali kwambiri sindingakumbukire chilichonse but what i know is kuti uh, tinatsegula file um, i think there's a team that is looking into that all i know is kunena kuti pa nthawi ina anandipangira ripoti titafunsidwanso ndi ripoti onena kuti ama- tikukanika kupeza ma documents eh, and i think we had some discussion on that so since mwakhala ngati mwandipanga ambush it's very difficult kuti ndinene specifically but what i know is kuti we have a file on that um, the file was opened and that there's an open investigation on that issue Should we expect any results

pa ma investigations pomwepo pali nkhani yokhuzana ndi uh, Honourable Eisenhower Mkaka nkhani yawo yokhuzana ndi manong'onong'o omwe am- amene ankamveka kunjaku kuti nawonso mwina ana- akukhuzidwa nawo ndi nkhani zokhuzana ndi kulandira ziphuphu kuchokera kwa mkulu wina wochita malonda a Zuneth Sattar ACB munabwezanso kuti nkhani imeneyo tikuyifufuza zili pati zimenezo It's also an open investigation that um, uh, is continuing. And maybe I should just add, because there's a lot of interest in everything um, uh, Zuneth Sata related. Um, ngati mumapanga follow zimene zikuchitika ku court on at least some of the cases zomwe zili ku court panopo you find kuti there are so many issues procedural technical issues that are coming out eti uh, largely yomwe ikumatuluka kwambiri ndi issue ya mutual legal assistance kunena kuti ndi information yomwe tinayilandira ku uk kodi information imeneyi ndi evidence kapena ndi just intelligence ikuma imatuluka nkhani imeneyi yatulukanso even ma recent case amene alowa apapawo kunatuka judgment ya uh, justice kapindo in may 2022 which said no acb can use that evidence ma arrest amene tinachita nthawi imeneyi it was on the basis of that ruling ona kuti we can use this evidence to, to we can use the information we got as evidence in court now nangasi makesi anawo ayambano zenizeni

case manager um, the, the mutual legal assistance um, in criminal matters act ndi chilamulo choti chinakhazikitsidwa kalekale koma in our research sitinapezeko case olo imodzi yomwe inapangidwa ad- adjudicate that law a law yomwe yakhala 50 years so it's only now when we have adjudicated this law so it would be unreasonable of us kunena kuti inde ngakhale tamaliza ma investigation ambiri tiyeni tingowatengani anthu tikadzionere ku khoti komwe tisanaonetsetse kunena kuti kodi akhotiwa akutambasula bwanji tima issues tomwe tili pa lamulo ili lomwe ndi koyamba koyamba dziko la malawi lino kuti liligwiritse ntchito so pena tikumakhala ngati tiku- tiku- tiyeni tione mmene zinthu ziyendere uh, tikama, as we go as things get more clear muonanso kunena kuti ma case azidutsa Ah, ndafunsira funso ili chifukwa choti munanena kumayambiriro kuti mmene munakhala pa mpando umenewu wamkulu wa acb approach yanu munafuna kuti ikhale yosiyana muyambe with the current cases in the current administration mwanena kuti chani correct me please i would wish to get you correctly yes. and not wrongly yes. mm -hmm. mm -hmm. Eh, that doesn't i did not say ndikufuna ndiyambe mm -hmm. mm -hmm. koma all i said was mm -hmm. uh, the perception there was kunena kuti mwana wa acb ndiye kuti udzingopanga makesi akale mm -hmm. amene analipo nthawi ya dpp government or the previous governments mm -hmm. that was the perception that was what would be expected uh, based on matrends amene amayendera but we said no we will also deal so it's not like i'm saying taiwala izi because you find kunena kuti even within the same period imene mukunenayo mwina anthu amene amangidwa from the previous government are more than amene amangidwa mu current government so koma it's within the what the same period meaning kuti we are dealing with both so uh, i wanted to correct you there sindinanene Mukuona kunena uku, kuti koma konse mukuona konse yes

panopo i can safely say kunena kuti at least amene tamaliza ena ali mu court ena ndi um, the, the chief of staff mr Kapondamgaga so ndinene chonchi tikama tikamapanga ma investigations and or uh, make a decision to prosecute sitimapanga prosecute based on allegations on beliefs or perception- perceptions ukamapita ku khoti ngati prosecutor umafunika ukhale ndi umboni oyenera kuti mulandu umene ndabweretsa against lawyer ndi oyenera kuti anapanga abuse of office olo analandira chiphuphu ndipo umboni wake ndi uwu umboni sukautenga mu perception commentary ya media uh, kapena uh, wherever kwene mukitenga umboni kuyenera kukhala omwe muli nawo so all in all in short uh, what i can say is that with kapondamgaga we had finished um, ma investigations athu and it was that determination kunena kuti ma investigation tamaliza umboni umene tili nawo ndi oyenera kuti ndikapita nawo ku court ukapanga stand against the standard yomwe imakhalapo which is proving beyond reasonable doubt assessment yosiyama office

Um, still on those cases as we are asking uh, those cases one by one tinaona mlandu wa mtsogoleri wakale uh, bakili muluzi uh, ukuthetsedwa posachedwapa ndi ndalama zingati mwina zimene mungafotokoze ngati bungwe la acb linagwiritsa ntchito pa mlandu umene uja Ah, okay, so you have really ambushed me there because Um, uh, I wouldn't remember, but it's quite a lot of money that was spent investigating and prosecuting that case because I think there were other um, parts of the investigation that had to be carried outside the country, so it means air tickets and everything. So, yes, it's quite a, a good amount of money. Uh, mwina ndi ndondomeko ziti zimene uh, zinakhazikitsidwa kapena munakhazikitsa pothetsa mulandu umene mwina anthu ena kunjaku amatha kumafunsa kuti kodi ndondomeko zonse zinatsatiridwa zoyenereka kutsatiridwa mulandu pothetsa pa mulandu umenewu mutha kutifotokozera zotani kuti ndondomeko zonse zoyenereka zinatsatiridwa bwinobwino pakuthetsa pa mulandu umenewu anathetsa mlandu umene uja ndi a dpp ndipo ofunika kuwafunsa ndi a kwa dpp ine sindingayankhe potengera kuti office ndimafuna ndibwere kumeneko kuti office ya dpp ndimene inathetsa mlandu umenewu as acb would you have loved to still proceed with this case i think that is either here or there uh, for me to to actually uh, um, explain further on that the dpp has got legal powers the dpp discontinued that case

but in a manner that does not open it to further speculation and everything. So that's probably what I'm trying to do here. pamene tikupita kumapeto ndi interview yathuyi timafuna mwina mungotifotokozerako ngati ah, mkulu wa bungwe la acb mwina dziko la malawi timalitenga kuti ndi dziko loopa mulungu a god fearing

sitingathe kuzindikira kapena kuwazindikira kuti anthu awa ndi amene akuchita katangale kwambiri mu dziko lino la malawi mukutanthauzanji yeah and uh, exactly i think the way you have put it kunena kuti corruption imene imachitika mdziko muno at least from the things that i've seen um, one ndi ndi yambiri komanso ili mwa anthu amene nthawi zambiri sitimapanga suspect kuti angakhale akatangale and that makes it even more complex yeah. pano tikukamba pano mwina contract yanu idzatha chaka cha mmawa chino mu mwezi wa june mutapatsidwa mwayi wina woti mupitirire ngati dg wa bungwe limene la acb mutha kulola Um, let me not comment on that because

let's cross the bridge when we get there Ah, pomalizira penipeni mwina mungayankhule zotani ku mtundu wa Malawi makamaka pamene mukugwirira ntchito yanu komanso zimene amalawi angayembekezere kupita chitsogolo kuchokera ku bungwe limene la acb Yeah, I, I think um, I would rather concentrate more on the 25 years of ACB because

tikufuna kuti no ti- tisinthe kunena kuti complementing law enforcement sindikunena kuti law enforcement ndi yolakwika law enforcement is such a very s- serious tool that boma lilonse limakhala nayo uh, when it wants to uh, validate rule of law when it wants to validate accountability koma law enforcement alone siyitheka olo mutanena cha mtundu wanji olo pano titakhala ndi program yonena kuti tizingokamba za makesi okhaokha tikhoza kungoluza one hour koma impact yeniyeni siyitheka padzakhala pa imp- ka impact ka deterrence here and there but we need to complement that with uh, systems and uh, structures that are resistant to corruption within the public service

munthu payekha individual to say ine aliyense amadziwa zimene amapanga amadziwa kuti akakumana ndi apolisi zimene amapanga akapita ku immigration akapita kuti getting services akudziwa zimene amapanga why don't you start at that unit and say ndisiya and then because if hundreds hundred of people decide to do that we are going to start changing um, the, the, the corruption environment in the country because it will take each individual to say ndasiya and then 18 million people say ndasiya

from answering that um, for, for very good reasons. Yeah.
umu ndi mmene tamalizira programu yathu ya exclusive interview uh, pano pa zodiac ndipo mu programu yathu ya lero timacheza ndi mkulu wa bungwe la acb uh, martha chizuma mu programu ya lero munali ndine Leah Malekano pitirizani kutsatira zodiac